anyị weta ọjị asị onye weta ọjị wetara ndụ ndị be anyị sị na aha ekwukpo ọjị okwu ọjị ka m ji n'aka na-akpọku chukwu kere ụwa na-akpọku ndị isi ukwu ndị isi nta na-akpọku onye ọwa nwoke afọ ezi igbo na-akpọku ya na ngwuru be m na-akpọku ya na ụda n'ịnyaba na-akpọku ya na nnewi na-akpọku ya n'igbo niile wee na-asị chineke bikwasị aka n'ọjị a meela anyị ebumnobi anyị niile chụọla anyị uke mmụọ uke mmadụ amosu mmụọ amosu mmadụ osi n'ikwu osi n'ibe osi na nwanne osi n'enyi osi n'ọgọ osi n'onye egoro ego chineke ọkwa ebe anyị na-ayọ ghụ etu ndị nna nna ha si wee yọ ghụ ka anyị jikwa were ọjị a na-ayọkwa ghụ sị ka inye anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike n'ife eji eme ndụ wụ ego na-ayọ ọmụmụ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị si kịta wee ruo mgbe ebighị ebi ụmụnne m nnọọnụ daalụnụ um, n'omenala anyị ọ na mmadụ bịagodo be mmadụ enye ya ọjị before mmadụ ya awara mmadụ ọjị ọ ya afụ n'aka afụ n'aka dị clean ndị gboo na-eme nna nna anyị ha na-eme before ndị ọcha bịa introduce bịa ndị ahụ dị introduce kịta before nna nna anyị emetụ ọjị aka ọ ya akwọ aka eziokwu na ọjị ewetara na asago ya asa mana onye ya ewere ya akwọ aka ebunikwa nzukwa maka onye bịa be gị enye ya nzu ife a natural nzu from the soil natural one họ artificial one so ịbịa inye onye ahụ nzu onye ahụ bịara be gị nzu ị sị ya na obi gị dị ọcha then acceptụọ nzu tụọ nzu na ala tụọ ya atụọ then iwepụta ọjị ọ na accept họ nzu ịma na oji trouble bịa you be on your guard mara ife ọ bịara mana inye ha na nzu if not for anything o metụgodi ya aka that means his mind is pure then iwepụtazi ọjị nke a awa ọjị hmm? ndị be anyị sị na aha ekwukpo ọjị okwu ka a waa ọjị nke a wụ ose ọjị asị na ose ọjị aha eje ọgụ ifere na azụ ka na-ekwu ka ya weke were emewa ya ose ọjị ka eji ata ọjị etu esi eji akụ na-ata ụkwa ose ọjị ka eji ata ọjị ka o gbochi agha ọnụ daalụnụ hinne ụmụnne m omenala Igbo ndị nna nna anyị ha discovera ọjị eji ha ọjị ekpe ekpere rather ha na-agọ ọjị agọ and ife eji agọ ọjị agọ ọwụ na ha na-eji agwa Chineke okwu and ife ha ji agwa Chineke okwu na ha ji ọfọ agwa Chineke okwu and kere ife wụ ọfọ ọfọ wụ justice ife inye a ife kwụ ọtọ ife eziokwu dị na ya so maka ife ọna mmadụ na-eme wute ọjị were ya ekwu okwu ọ na-ekwu ife dị ya n'obi na-akọsa mkpa ya na-ayọ chineke ife ọ ya-emere ya so ndị be ndị be anyị ji ọjị agọrọ chineke Uh, the importance of ọjị or etu esi ọjị, uru ọjị na-aba wụ na onye ọna bịara be gị as onye Igbo ife izi eme wụ inye ọjị inye ọjị gosiri ịnabatara ya nyewakwa ọ na-ata ya ọ na-ata ya ọfụma ụtọ obi ya onwezi ife ọ bịara ọ na-akpa nke a the the number one importance of ọjị then the symbols of ọjị enwere different type of ọjị enwere ọjị Igbo and ọjị Igbo ahụ onwe nke a na-akpọ ọjị ogbi nwee nke a na-akpọ ọjị ikenga nwee nke a na-akpọ ọjị gbara ịnọ nwee nke a na-akpọ ọnya afịa n'ụbọchị nwee ọjị ise nwee isii nwee ịsaa weduru gabazie e nwekwara gworo gworo ahụ kwa ọjị ọjị na-agbasa omenu ọ na-ebido o nwere ọjị na-awụ ọjị ogbi ọjị na-adụ sealed nke ahụ a hara ata ya ata nwekwa ọjị na-agba ịbụọ nke ahụ kwa a ha ata ya ata mana ọ na-adụ njọ ọ wụ nwa ọjị na-agba ịtọ ọjị ikenga ọ na-ewu isi mmụọ ọ na-ewu an elderly person mmadụ bebe ewepụta ọjị ahụ ọjị agbara ikenga gị na mmadụ agha echie except your immediate family ịlọ ọ bụrụ ka ihe enye then ọjị gbara ịnọ ọ wụ afịa na anọ ụbọchị na anọ ọjị gbara ise wụ ife niile esego n'elu ya ekpere e ji ọjị a ekpe na osego n'elu then ọ wụrụ ọjị gbara isii na ana Nnewi a ndị Nnewi aha emeta ya aka a na-akpọ ya a sị ọjị okwu na ụka ọjị ahụ gbara isii were ejega ege n'ilo outside your compound sị okwu na ụka pụa ezi ezi then e nwere ọjị gbara ịsaa nwee ọjị gbara ịsatọ ma from 7 8 9 ị suppose igburu ndị isi oke ọkpa because of ọjị ahụ mana ọ na ego adịghị o nwee elderly person nọ around i were ego kpọọ ya na ego oke ọkpa nye onye ahụ wute ọjị ahụ nwere ike inye 5 naira 10 naira 100 naira 1000 naira sị ya na oke ego oke ọkpa ọjị a gbara ife aṅụrị kemgbe afụbụghị m ebe e ji ọjị na-ekwu okwu ọjọọ ife eji ọjị ekwu wụ ife ọma so onweghị I don't think na anyị ji ọjị mee mmadụ ife ọjọọ mana um, I'm, I'm a traditionalist mana aha m eme traditionalist nke ịna-akọtọ ndị ụka ife ọna gbasara faith ife onye na chi ya kpetara like mụ ife m na-a-judge bụ individual character not religion or where you belong because ịkpọrọkwa ajọ mmadụ tikwa na Christianity ọ batakwa na ọdịnala ọ ya-eme ife ọjọọ ị kpọrọ ajọ mmadụ jee tinye na Christianity you still repeat the same thing so I judge people by their character ma not not not by their faith or where they belong to so ndị ụka ịsị na ndị omenala ji ọjị eme ife ọjọọ na ndị ndị omenala na-eme ife ọjọọ ịchọkwa ka ndị omenala ịsịkwa na ndị ụka na-emekwa ife ọjọọ so um vice versa mana mụnwa ife m believe on individual character that is my philosophy onye ọwụna wụ first born of a family male first born of a family suppose every morning were ọjị gọọrọ ndị ichie then ọ wụrụ na ị rụọna ụlọ move out of your father's house rụọ ụlọ nke gị ị suppose every day were ọjị gọọrọ ndị ichie i biri outside igbo land ị suppose every day were ọnụ ọjị kpọkuo ndị ichie onye agọghị ọjị every day e- ekpebeghị ekpere for the day for ndị ichie o nwee ekpere ọzọ ị na-ekpe ị na-ekpere the ancestors of that land mana i weta ọnụ ọjị kpọọ chineke ị kpọgo ancestors ndị igbo which is their original ancestors o nweghị ife oye o- o- ife ka ọjị gbara ịtọ ike na mmadụ amaghị ama o nweghị ife o mere kama na ọ ọ na-adụ mma onye na-agọ ọjị ọ kpọdebe ọ kpọdebe nwa ya nso ka nwa ya na-amụta we must not learn everything on the four walls of the university we learn igbo tradition within our environment within our home within our house within our ebe anyị bi so onye atụkọ ọ dụ mma ma a na-eme ife ọ kpọ- ọ kpọta nwa ya nso hapụ hapụ house help ha mee nke a mee nke a mee nke a like mụnwa every morning ụmụ m na-ekuru mmiri m ji akwọ aka dọwara m n'ụzọ obi chi fo m were mmiri ahụ kwọọ aka agbụgbọ m ọnụ m ife ọ na-emecha ha asaa ọnụ ọjị debere m ha ncha nọrọ anyị nọ na round table were ọjị gọọ ọfọ omenala ndị Igbo amaka maka a sị na onye ọwụna zọrọ ụkwụ nna ya zọrọ zọrọ ezigbo ụkwụ and o nwe etu ya si- otu ụzọ anyị si e preserve ya wụ na we all come back kwuwe nke wụ eziokwu hụwa mmadụ ibe anyị n'anya ka anyị si hụ onwe anyị omenala igbo adịghị devilish ka na some people na practice ya and it's like that in every other religion ndị na-agba mmadụ egbe tata n'ụzọ nara ha moto ha ma mee hired assassin mee nke a mee nke a ọ kwa ndị na-aza John and Peter and, and, and Michael so